inu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu n'ala igbo ee n'atụfughị mgbe aha m bụ mmafọ jen ọmarịcha nwaanyị igbo anyị ga-akọwa inu a tata ka o wee doo onye ọbụla anya inu anyị ji maka ya wee bịa bụ a gwa ntị ma anụghị na-egbube isi ya na ntị esoro kee ihe okwu a pụtara ọ dịghị mgbe a ga-eje chapụ naanị ntị ọ ga-egbupụ isi ya na ntị ya eso gịnị ka a na-ekwu okwu ya ọ bụ ụmụ anyị ndị ntorobịa ụmụ agbọghọbịa anyị mụrụ tata kee ka unu si ebi ndụ kee ka unu si eje ije kee ka unu si ekwu okwu kedu ihe unu na-ekiri n'ihe onyonyo mba efere ụwa ọ bụ ihe ga-eme gị ka ị na-akpa agwa chefuo ezinụlọ gị chefuo agbụrụ i si na ya wee pụta chefuo mkpụrụ nne na nna gị kụnyere gị n'ime ị na-eme ọ mụ bụ nke a, ọ mụ bụ nke ọzọ ọ mụ bụ nke ọzọ mara amara na ihe ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọrụ so ya o ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a tata ị mere nke ọma o mma so gị o i mee nke ọjọọ njọ so gị mana nk- inu a na-atụkarị aka na nwa na-eme ihe ọjọọ onye na-eme ihe ọjọọ echekwana na ọ ga-adị free ma ọ bụrụ ndị bekee na ọ ga-ananarị ya emechachachachachachachachacha a sị a gbachaa egwu ọ naa n'ukwu ọ gbachaa egwu ọ naa n'ukwu mgbe ahụ ị na-eme ya ị ga-eche na o nwedịghị ihe ya eme ị ga-eche na ụzọ ụzọ m na-aga bụ ezigbo ụzọ mana eleghị anya n'ikpeazụ mgbe ihe ga ọjọọ ga-esi n'ime ya pụta ị- o nwekwa onye ga-anọ nso wee nyere gị aka wee taa afụfụ ahụ dịka ihe atụ nwa agbọghọ ọbụla na-egeghị nne na nna ya ntị wee na-epiogharị na-epi o pipụ na nke onye o piogharịa o pipụ na nke onye o piogharịa before ị mara ihe na-eme ọ tụta ime o bute ọya ọ yaba o bube o- o mebe ịmụ na anwa nne gị na nna gị sị gị nọdụ nọdụ ana nọdụ ana mgbe a ka ị ga-echeta wee nọrọ ana mgbe a ka ị ga-echeta bata ụlọ n'ihi gịnị i tekerego nsị n'ihi gịnị ị nyakarago ọnya ka ọnya ọnya oju ọ dọrọ gị ihe a- ihe ihe eke loro adọrọ gị ofu ebe mgbe ahụ i cheta okwu nne na nna gị ọ bụrụkwa na m maara n'ihi na mgbe a na-agwa gị okwu ka ị gee ntị ị geghị ya mgbe ihe ọjọọ ga-esi n'ime ya pụta ọ kwa naanị gị ga-ata afụfụ ya o. ị bụrụ nwa ikorobịa nne na nna gị asị gị gaa akwụkwọ mm gaa skuulu mm gaa mụọ ọrụ mm gaa gbaa bọị mm kekwanị nke ị ga-eme hapụ m aka onwe nke ị chọrọ ime ị gaa bọị nata ịgba e- e- e- e- e- i jee mụọ ọrụ ị kụọ onye onye na-amụgosi gị ihe ọrụ ee mm, i jee ụlọ akwụkwọ ị gaghị ege ntị i mere ihe ọzọ gaba at the end of the day nye onwe gị naanị 30 years 35 years onwezi onye ga-adashị gị ego onwezi onye ya-egoro gị akwa ị na-agba mbọ ka ị chọọ ebe ị ga-eji aka gị gote akwa mgbe ahụ ị fụ na imegoro ịnya gị onwe gị pọchi n'ihu gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya onye ọbụla gee ntị gee ntị were ntị gị ahụ chineke dashịrị gị free were mee ihe ka ọ ga-abụ mgbe a ga-abịa igbu isi abịa ha n'igbu isi e lee anya na ntị ahụ ka dị mma a hapụ isi maka na ntị ga-agba isi na isi ga-adị adị adị mana ọ bụ na ntị ada anụ ihe a ga-egbupụnịrị isi ahụ ka ndị be anyị were inu na-agwa ụmụ ha ihe ebe a ka anyị akwụsị tata mbọsị nta ka anyị chụọ na owere nchi onye nwere ntị ya nụrụ daalụnụ